An balima voix de Bamako lajɛbaaw ani a kanubaaw aw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ an bɛ foli kɛ aw ye ka bɛn bi juma ma juillet kalo ale tile kɔnɔntɔn san ba fila ani mugan ani kelen voix de Bamako ka fasiri sɛbɛnw olu di waati o sera fasiri sɛbɛn minnu n'o fɔlɔ bɛ an bolo o bɛ tali kɛ Essor la. Essor ale kuma bɛ bi an ka jamana ale kalataw o labɛn o sabatili kan ka bɛnkan ɲini i k'a dɔn jamana kɔnɔdenw olu ni ɲɔgɔn cɛ ka tali kɛ o la an ka minisiri ɲɛma n'o ye dɔgɔtɔrɔ Sogɛli Kokala Mayiga ye ale ye maaw bisimila kunun a n'u ye ɲɔgɔn kumaɲɔgɔnya kɛ kunun wulafɛ tile o waati olu la primature kɔnɔ n'o ye minisiri ɲɛma dagayɔrɔ ye Mun ye fanga ɲinitɔn o maaw ye u n'u ye hakilina falen falen kɛ kalata minnu bɛna kɛ an ka jamana kɔnɔ waati nataw la olu bɛna kɛ kɛcogo jumɛn na u da donna o kunnafoni olu rɔ cɛmancɛ fanga maaw olu ka laɲini n'o tɛ dɔwɛrɛ ye ka kalata jɛlen k'o ka kɛ walasa maliden bɛɛ bɛ sɔn min ma ni kalata tɛmɛna a jaabi bɔlen kɔfɛ maa kana wulikajɔ kɛ Minisiri ɲɛma ni i k'a dɔn fangaɲinitɔnw olu ni ɲɔgɔn cɛ kuma o la i k'a dɔn u kumana fɛn min kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la o dɔ b'i tali kɛ k'a fɔ u se waati ye min ye i k'a dɔn bonya ani bɛn ani nisɔndiya kɔni k'o tun bɛ yen kosɛbɛ Essor ale ka fɔ rɔ a kumana fɛn fana kan fɛn min n'o bɛ tali kɛ jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen n'o kan ka sigi ka se ka kalatako labɛn k'o sabati n'u k'a ma ko organe unique de gestion des élections ka tali kɛ o la minisiri ɲɛma ale ye ɲɛfɔli kunkanle min ni a y'o kɛ N'o ye Sogɛli Kokala Mayiga ye, a ko k'an bɛ waati min na k'a ka dɔn k'a fɔ jamanadenw ye wulikajɔ min kɛ n'o kun cɛra Utikalo tile tan ani seegin san ba fila ani mugan, ko gɛlɛya minnu bɛ a rɔ ko a dɔ bɛ tali kɛ i k'a dɔn kalataw labɛn o sabatili o kɛcogo olu la. A ka fɔ rɔ, a y'a jira k'a fɔ san tɛmɛnen na mun bɛ tali kɛ jaabi min n'olu bɔra kalata ale la, k'olu kɛra jaabiw ye jaabi min ni o kɛra sabu ye i k'a dɔn mun ye filen falen ye ji la ka dɔ fara a kan. k'o de kɛra sabu ye ka a bɔn o bɔnni k'o de wulikajɔ kɛra sabu ye min ye fanga ye ka se k'ale bin ka bɛn Utikalo tile tan ani seegin ma o la ko an kana to an ka don o ɲɔgɔn wɛrɛ kɔnɔ bilen voix de Bamako lajɛbaw a k'a dɔn k'a fɔ Essor ale ka fɔ rɔ a y'i sɔɔni sigi a kan ko walasa mun ye lakana ye ka se k'o sabati Sogɛli ale ka fɔ rɔ ko mun ye yɛlɛmaw ye olu kan ka kɛ min ni o wajibiyalen don an ma walasa malidenw ka dannaya ka sabati jamana ani jamana marabagaw olu bɛɛ lajɛlen na kalata lakika la min n'o ye kalata jɛlen ale ye Minisiri ɲɛma i k'a dɔn a tila k'a jira k'a fɔ an filɛ waati min na min bɛ tali kɛ kalata labɛnjɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen sigili n'o ye organe unique de gestion des élections ye a kumana o kan o kunnafoni kun kan Sogɛli Kokala Mayiga a y'i sɔnni sigi a kan k'a fɔ ale ka laɲini ye o jɛkulu in ka se ka sigi Mun ye kalata labɛnjɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen ye min n'a tɛna ɲɛsin foyi ma kalata labɛn o sabatili o baaraw kɛli kɔ i k'a dɔn k'a daminɛ a daminɛ fo ka taa se a laban sabatili ma a y'a tila k'a fara kan tuguni k'a fɔ o baara min n'o bɛna kɛ mun ye jamana marabagaw ye olu tɛna to kɔ a ko rɔ ka tali kɛ olu kan k'u jɔyɔrɔ lafa jagoya la i k'a dɔn mun ye kalata labɛn sabatili ye Sogɛli Kokala Mayiga ale ka fɔ rɔ a tila k'a jira Sogɛli Kokala Mayiga a ka kuma na tuguni ko an bɛ waati min na ko min ye jamana cɛmancɛ fanga maaw olu ye ani i k'a dɔn fanga ɲini tɔnw ani i k'a dɔn min ye tali kɛ forobakun cakɛla olu la ani maa o maa bɛ yen n'olu ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye mun ye yɛlɛma ye k'o na dan an ka jamana kɔnɔ ko bɛɛ kan ka sen don nin nɔ ko o ye hakilina ye hakilina min n'a bɛ kɛ kalata k'a kuncɛcogo ɲuman k'o di an ma walasa maa si kana murutili ale fari da Voix de Bamako lajɛbaaw minisiri ɲɛmaa a tila k'i sɔnni sigi a kan tuguni k'a fɔ an filɛ waati min na k'olu sɔnnen don a ma k'a fɔ mun ye gɛlɛya kɔni o bɛ jamana kɔnɔ ko nka ko an ka taama ko an ka a wajibiya Sogɛli ale ka fɔ rɔ minisiri ɲɛmaa tilala k'a ye k'a fɔ an filɛ waati min na ko a ka kan waati min ni o bɛ yen ko baara in bɛɛ bɛ se ka bɛn o ma Sogɛli de y'a fɔ Essor ale kɔnɔ a tila k'a jira tuguni k'a fɔ an filɛ waati min na ko kan ka taa bɛɛ lajɛlen kumaɲɔgɔnya ani ɲɔgɔn dɛmɛ ka ɲɔgɔnnamɛn o taasira o kan k'o de la an bɛ waati min na a ye a ɲini minisiri min ɲɛsin bɛ jamana sigisogo kura o ma minisiri min ɲɛsin bɛ an ka jamana ale kɔnɔna ko ɲɛnabɔli ma ani maa minnu bɛ yen n'olu bɛ minisiri ɲɛmaa yɛrɛ ale kɛrɛfɛ walasa ka labɛnw sabati kalata ale la ani maa minnu ka laɲini n'o tɛ dɔwɛrɛ ye ka fɛɛrɛ siraw k'olu ɲini ani an ka jamana ale cakɛdabaw n'o ye a mara ɲɛmaasobaw olu ye ka ɲɛsin olu ma k'olu kan ka ɲɔgɔn kumaɲɔgɔnya waati ni waati i k'a dɔn ni fanga ɲinitɔnw olu ka kumaɲɔgɔnya o kɔnɔna o rɔ minisiri ɲɛmaa ka fɔ rɔ a ko kuma min ni a bɛ yen ni i k'a dɔn n'a bɛ jamana marabaw n'o gouvernement ye ani fanga ɲinitɔnw olu ni ɲɔgɔn cɛ bi k'a kun tɛ dɔwɛrɛ ye i k'a dɔn ka laɲini ani bolodali o ka se ka kɛ min n'a bɛ kɛ bɛɛ lajɛlen ka hakilina ye ka hakilinaw k'olu fara ɲɔgɔn kan k'o de la an filɛ waati min na k'a tɛ se ka kɛ ni bɛɛ lajɛlen sen ma don a ko rɔ o wulikajɔ k'o tɛ dɔwɛrɛ ye jamana ka ɲɛtaa o bɛ se ka sabati cogo min na kɔ min bɛ tali kɛ fanga ɲinitɔnw olu ka maa minnu tun bɛ kɛnɛ kan olu kumana Sogɛli ale ka kɔrɔfɔ in ale kunkan Voix de Bamako lajɛbaw o kunnafoni kɔnɔ u y'a jira k'a fɔ min bɛ tali kɛ jɛkulu jɛkulu k'o ka sigi dɔw y'a laɲini kɛ jɛkulu min n'o tun ye kalata labɛn jɛkulu ye n'an k'o ma commission électorale la nationale indépendante n'o ye CENI ye ko ka dɔ fara o ka kɛtaw olu kan mun bɛ tali kɛ maa la n'o ye Bubakari Ture ye ni ale ye fanga ɲinitɔn maa ye n'o RPM ye ale ye a ɲini ko laɲini min bɛ ale bolo o de ye kalataw bɛna kɛ waati min na o waatiw olu ka danna tigɛ i k'a dɔn ale ka kunnafoni o bɛ tali kɛ o la maa wɛrɛ maa min n'o ye Alasani Aba ye ale y'i k'a dɔn jɛkulu o maa ye n'o ye fanga ɲinitɔn ye n'o ye CODEM ye ale y'a jira k'a fɔ an filɛ waati min na ko mun ye kɛrɛnkɛrɛnna kalata labɛnjɛkulu ale sigili ko fanga ɲinitɔnw k'a man ka taa olu fana kɔ nka i k'a dɔn maa min na ale tun ka URD ale nɔrɔbila n'o tun ye madamu kulubali Kadiatu Samake ye ale ye a jira k'a fɔ an filɛ waati min na ko ale ka laɲini URD o sɔnna a ma mun ye kalata labɛnjɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen o ka sigi min ni a sago bɛ a yɔrɔ i k'a dɔn nin kɛra Essor ale ka bi bɔli o ye Voix de Bamako a lamɛnbaw mun ye Républicain ye mali kɔnɔ yan ale fana a bɔra a ko min ye lakɔli karamɔgɔw ye mun ye bɛnkan tɛgɛnɔbila octobre tile tan ani duuru san ba fila ani tan ani wɔɔrɔ i k'a dɔn k'u kɛlen bɛ ka u sɔninw k'olu bɔ ka d'a kan u ka laɲini ye jumɛn ye mun ye an ka ɲɔndan labanw n'o ye kalanbila a ɲɔndan olu ye n'o ye examen ye nansarakan nɔ k'i k'a dɔn k'u ni sen da o ko olu kan kunnafoni o dira i k'a dɔn maaw fɛ maa min n'o ye kalan karamɔgɔw ka lapasatɔn o yɛrɛ maaw ye mun ye sɛbɛn tɛgɛnɔ bila ɔkutɔburu tile tan duuru san ba fila ani tan ani wɔɔrɔ u ye kunnafonidi kɛ zuye kalo tile wolonfila san ba fila ani mugan ani kelen a kɛra lɔkɔli karamɔgɔw tɔgɔlaso kɔnɔna o rɔ a kun kun ye mun ye ka kunnafonidi kɛ kunnafonidilaw olu ma u ka faamuyali kɛ an ka jamana bi mun ye kalanko ye a bɛ bondakun jumɛn o kan i k'a dɔn maa minnu tun bɛ kɛnɛ kan nin jɛkulu in kan o ye kunnafoni o ye i k'a dɔn lɔkɔli karamɔgɔw ka lapasatɔnw olu maaw ye min ye tɛgɛnɔbila kɛ kalo tile tan duuru san ba fila ani tan ani wɔɔrɔ usumani alimudu ale y'i k'a dɔn kalatigi ye min n'o bɛ SYNEFCT ale la yakuba jalo ale ye SYLDEF ale maa ye alijuma dama ale ye SYPESCO o maa ye dirisa tarawele ale ye sinɛrɛki o maa ye bubakari kanute ale ye FENAREC o maa ye amadu dolo ale bɛ COSES a la ka taa se ali sangare ma ale ye SYNEB o maa ye ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ in kɔnɔna na u y'a jira k'a fɔ mun ye nin lajɛrɛ u y'a sigi sen kan kun min na bi ko kun min bɛ a la o de ye ka kunnafonilaw k'u ladɔnniya maa min ye kuma ta o kɛra usumani alimudu ye ale ye kumalasela ye i k'a dɔn a jira k'a fɔ kalo feburuye kalo daminɛ o la k'u k'a dɔn olu kɔni u tun ye wulikajɔ o sigi sen kan i k'a dɔn maaw ma n'o ɲɛ kan ka sin ka i k'a dɔn mun ye kalan ale ko ye ka kumaɲɔgɔnya sabati u ni ɲɔgɔn cɛ ni fasojama lapasatɔn olu bɛɛ o rɔ u y'a jira k'a fɔ u ni maa caman ye ɲɔgɔn ye koyi n'o ye fara ɲɔgɔnkanjɛkulu olu ye warimago lajɛ u y'o kunnafoni u y'o fana di fasojama lapasatɔn ma n'o siwili u n'u ɲɔgɔn ye k'u ni i k'a dɔn fara ɲɔgɔnkanjɛkulu fangaɲinitɔn tɔgɔ la u ye ɲɔgɔn ye u y'a jira k'a fɔ bi an filɛ waati min na k'o kun tɛ dɔwɛrɛ ye mun ye ka kunnafoni tɔ k'a di kunnafonidilaw olu ma maa y'o fɔ n'o ye alimudu usumani ale ye hakilila min o bɛ yen ni a y'o kunnafoni n'a y'o jɛnsɛn o de ye k'a fɔ an ka jamana kalanko bi a kumana o kan a ko k'an bɛ waati min na mun ye an ka kalan ye ɲinan san ale kɔnɔna o rɔ ko jamana marabaaw n'o ye gɔfɛrɛnaman ye olu ye kunnafoni min di minisiriw ka lajɛrɛ kɛnɛ kan a da donna o kunnafoni o rɔ a y'a jira k'a fɔ o laɲini min ni o fɔra ko o bɛ tali kɛ fɛn na fɛn min n'o tɛ olu fɛko ye ka d'a kan usumani alimudu a y'a jira k'a fɔ an ka jamana marabaaw minisiriw ka lajɛrɛ kɔnɔna na u ye sariyasen ta sariyasen min n'o b'a jira k'u ka saraw k'olu damakɛɲɛ o sariya sen a y'a jira k'a fɔ sariya sen min n'o tara ko ni o sigira sen kan ni a kɛra ko sigita ye sen kan k'a bɛna kɛ sabu ye min ye lɔkɔli karamɔgɔw ka lapasatɔnw ka olu ka laɲiniw ka belebeleba k'o bɔ o la i n'a fɔ a jira ye cogo min na Usumani Alimudu a y'i sɔnni sigi a kan i n'a fɔ maa minnu bɛ yen fara ɲɔgɔn kan olu nasiraw olu la lɔkɔli karamɔgɔw olu b'olu la o rɔ a kumana o gɛlɛya dɔw olu kan ani lɔkɔli karamɔgɔw jɔyɔrɔ an ka jamana ale kɔnɔna o rɔ a ko an filɛ waati min na mun ye i k'a dɔn maa minnu ye sɛbɛn tɛgɛnɔ bila ɔkutɔburu tile tan duuru san ba fila ani tan ani wɔɔrɔ olu ka kumalasela a y'i sɔnni sigi a kan ko farankan min ni a bɛ kɛ an ka jamana forobakun cakɛlaw olu ye ko wa ko lɔkɔli karamɔgɔw olu fana ni o ka kan wajibi la mun ye duguma ekɔli karamɔgɔw ye sanfɛ ekɔli karamɔgɔw ko u bɛɛ lajɛlen ko don k'i k'a dɔn ko ni o ma sigi sen kan usman alimudu a y'i sɔnni sigi a kan k'o ye sariya sɔsɔ wale ye an ka jamana marabaa olu fɛ a tila k'a jira tuguni k'a fɔ an filɛ waati min na minisiri ɲɛmaa ko ale ni u ye sigikafɔ kɛ nin kuma in ale kun kan ka taali kɛ sariya sɔsɔ wale in kan n'o ye sariya sen min n'u bɛ k'a fɔ k'i k'a dɔn o lajɛ kɔnɔna o rɔ u ye ɲɛfɔli k'u y'o kɛ ɲɛfɔli min n'a tun bɛ taali kɛ minisiw ka kumaɲɔgɔnya o kun kan Voix de Bamako lajɛbaaw halisa min bɛ tali kɛ républicain na ale ka fɔ rɔ a y'i sɔnni sigi a kan n'o ye lakɔlikaramɔgɔw ka lapasatɔn a kunnafonidila ye a y'a jira k'a fɔ an bɛ waati min na u bɛ fɛ jɔ ka kɛ sira la sira min n'o tɛ laɲini ye ko kabi nin ko in a kunnafoni dila minisi ɲɛmaa fɛ ani u ye sigikafɔ min kɛ alimudu usman ka fɔ rɔ k'i k'a dɔn ko olu ye taabolo fɔlɔ u ye o ta o ye jumɛn ye o ye u ka lakɔlikaramɔgɔ minnu n' olu bɛ yen lakɔlidenw ka kɛrɛnkɛrɛnna kalan jaabi kunkurun min b'u bolo n'o ye nɔtiw ye k'u k'i poro o kan o daminɛna kabi zuluyekalo tile fɔlɔ ale tɛmɛnen a ka fɔ rɔ a ko k'an filɛ waati min na k'u ye taabolo dɔ fana u ye o ta ni o dɔ bɛ tali kɛ ka i sigi min ye an ka ɲɔgɔndan an ka jamana ale kalan o ɲɔgɔndan labanw k' olu kɔni k'i kuru olu kan i k'a dɔn ko olu k'u bɛna kɛ waati nata olu kɔnɔna o la ko wa k'u bɛ ka ko bɛɛ lajɛlen sigi sen kan walasa minnu ye ɲɔgɔndan laban n'o ye ɛgizamɛw ye ka se ka o kɔni k'o bɔ a tabiya o kɔnɔna o rɔ i k'a dɔn ni o ɛgizamɛ kan ka kɛ zuluyekalo a satɔla ɲini ani i k'a dɔn utikalo daminɛ ani a laban olu la a y'a jira k'a fɔ an filɛ waati min na a ye kunnafoni fasiri sɛbɛn diba n'o ye républicain ye k'a ye nin fɔ o y'a sɔrɔ min kɔni ye tɔɔrɔ ye o bɛ dɔn a ɲɛ yɛrɛ kan usman alimudu ko a y'a jira k'a fɔ k'olu ka laɲini tun tɛ dɔwɛrɛ ye ɲinan san ale ka kɛ san ye san min ni kalan na kɛ tilennenya a kɔnɔna o rɔ o dɔrɔn tɛ ko minnu ye lakɔlidenw olu ye k'a fɔ ko yuruguyurugu kɛra ka dɔ ka se sɔrɔ k'o tuma olu ka laɲini tun tɛ o ka kɛ ko wa minnu ye ɲɔgɔndan ale ye ɲininkali olu ye i k'a dɔn k'o fana tun na kɛ fɛn ye fɛn min ni o na to gundo rɔ k' olu ka ɲinan laɲini kun tun y'o ye ko nka nin wale min ni a nalen filɛ nin ye tan k'o na kɛ sabu ye mun ye yɛlɛma caman ye ka olu sigi sen kan an b'a dɔn yanni waati nataw cɛ min y'an ka jamana marabagaw ye ni lakɔlikaramɔgɔ lapasatɔn u na bɛnkan u na o sɔrɔ nin ko in ale kunnafoni o kan halisa Voix de Bamako a lajɛbaaw ani a kanubaaw essor ale ka na bi don bɔli fana na a y'i sɔnni sigi a kan k'a fɔ maa naani bɛ yen ko siganamaw don ko in a jirala k'a fɔ olu y'u terikɛ u ye a bɔnɛ a ni rɔ a maa naani bɛɛ lajɛlen welela lɔgɔkun tɛmɛnen ale kɔnɔna na kati ale polisiw dagayɔrɔ min bɛ yen n'o ye premier arrondissement ye kati ale kɔnɔna o i k'a dɔn maa min n'a bɔnɛna a ni rɔ a tɔgɔ ye ko jibirili jalo a kɛra kalo tile mugan ni saba desanburukalo o su fɛ ka dugu jɛ tile mugan ni naani kati dugu la kin na kin min n'o ye farada ye maa minnu n'olu ye wale kɛbaa ye ni siga tun b'o rɔ o ye oc bd ds ani md ye an bɛ waati min na olu ye siganamaw olu ye i k'a dɔn kunnafoni sɔrɔcogo la i n'a fɔ u y'a fɔ cogo min na ko nin maa naani min filɛ nin ye k'olu farala ɲɔgɔn kan mun ye jibirili jalo ye ka ale kɔni bɔnɛ a ni rɔ mangoro sun o kɔrɔla rɔ i k'a dɔn min ni a kɛra n a bɛ tɔɔrɔ a bɛ'o kun bɔ u y'a jira k'a fɔ u ma tila ka siga koyi ko mun ye i k'a dɔn u tila ka taa ka su in k'a to o y'a sɔrɔ a fatura ka ban nka mun y'a ka moto ye k'u taara n'u y'o bolo i k'a dɔn nka olu tun ma min faamu polisiw ka fɔ rɔ k'u tun t'a dɔn ka fɔ polisiw olu ka wulikajɔ ɲɛsin bɛ fɛn min ma bi o ye maa minnu ye walejugu kɛbaaw ye k'olu bɔ an senkɔrɔ o la mun bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnna kati ale polisiw dagayɔrɔ fɔlɔ min bɛ yen o ɲɛmaa n'o ye sori ibrahima sangare ale u n'a ka jɛkuluw ye kalo naani bɛko kɛ nin ko in ale kun kan Mun bɛ tali kɛ polisiw ka maa dɔ la n'o ye major ye n'o ye sulemani zɛdi kulubali ye ni bɛɛ k'a ma ko kongo solo ale ye maa ye maa min n'a ka wulikajɔ sɛgɛsɛgɛli nasira kan kati ale polisiw dagayɔrɔ fɔlɔ o rɔ u ye ni maa naani u ye tɛgɛ da kɛ u kan an bɛ waati min na sɛbɛnfuraw siganamaw ka sɛbɛnfuraw olu bɛ i k'a dɔn kiritigɛlamaw olu ka bolo kan kunnafoni sɔrɔ cogo la polisi sira kan mun ye nin ko in bɛɛ lajɛlen k'a tun bɛ tali kɛ nafolo ko ale la faali kɛra ka da o kan ka d' a kan su min ni wale in ale bɛ kɛ OC ale mun ye maa teri ye maa min n'o bɔnna a ni rɔ n'o ye jibirili jalo o da ka wuli teri kɛ o don i k'a dɔn ko n'a bɔnna a ni rɔ i k'a dɔn mangoro sun ale kɔrɔ i k'a dɔn kunnafoni ale sɔrɔ cogo la tuma min na a ye weleli a y'o sabati ani jibirili jalo u tun bɛnna a kan ka fɔ a na npogotigi cɛɲanin dɔ k'a n'a o ɲini k'o di a ma ko tuma k'a ka taa k'a n'o ka ɲɔgɔn ye nka waati min na u bɛ mangoro ale kɔrɔ fasiri kɛbaa ka fɔ rɔ n'o ye esɔrɔ ye ko min ye maa fila ye olu y'a sɔrɔ yen n'o ye bd ani ds ye voix de bamako lajɛbaaw mun bɛ tali kɛ esɔrɔ ale ka bidon bɔli la a y'a jira k'a fɔ maa laban min ni aw nana ko o tun bɛ fɛ ka maaw u kɔni kɛra maa ye maa min n'o janfara bd ale kɔni kɛra sabu ye mun ye i k'a dɔn a dugumasara ka o cɛ ka d' a kan u ye wale in kɛ waati min na i k'a dɔn ko maa kofɔlen a bɔnlen a ni rɔ u ma nafolo sɔrɔ a kun o kɛlen sa k'u kɔni y'a ka moto u ye o ta moto ani telefɔni moto min n'u y'o ta u taar'o feere maa ma maa min n'o ye md ye o min n'o y'a sanba ye o y'a san waa bi saba ani duuru sefa wari o la ni maa naani kofɔlen min n'an filɛ k'u ko fɔ zuwɛnkalo tile mugan ani seegin tɛmɛnen u bilara i k'a dɔn an ka kiritigɛlamaw olu ka bolo kan o y'a sɔrɔ min ni o ye kiritigɛlamaw ka bolo kan min ni o bɛ tali kɛ kati ale kiritigɛlaw olu la voix de bamako lajɛbaaw halisa an bɛ waati min na min ye maliwɛbu ye ale ka bidon bɔli la a ko an bɛ waati min na ko a bɛ i n'a fɔ fɔlɔkɔ o bɛ ka wuli koyi fiɲɛ ye tiɲɛ ye nka funufununama k'o lankolon tɛ Ka tali kɛ Bubu Sise ale ka donni na URD ale kɔnɔ, mun ye URD denmisɛnw ye ko dɔw k'olu kɛlen bɛ ka i sigi ko o wale ye ko nin kɛli man kan. I k'a dɔn laban in na, minisiri ɲɛmaa laban min ni o kɛra Ibrahim Boubacar Keita ale ka fanga kɔnɔ n'o ye Bubu Sise ye, ale ye a ka doniw bɛɛ lajɛlen ye k'u cɛ ko ale na kɛ URD ye o tɔnden ye, n'o ye Union pour la République et la Démocratie ye. I k'a dɔn a donni o rɔ, ko denmisɛn dɔw bɛ yen bi olu kɔni olu hakilina tɛ o ye kunu alamisa olu ye i k'a dɔn ɲɛfɔli u y'o kɛ ka ɲɛsin maa ma min URD ale ɲɛmaa fɔlɔ ye i k'a dɔn k'a ɲini k'a fɔ bubu sise k'a ka gɛn ka bɔ URD ale kɔnɔna o rɔ ko a bɛ don waati min na a tɛ tile damadɔ yɛrɛ bɔ koyi ala ka hinɛ sumayila sise ale ka tɔn o ko don k'i k'a dɔn a donna da fɛ da min n'o ye jinɛ da o ye a kɛra maa ye n'o ye Bubu Sise ye, a kɛra i k'a dɔn o jɔyɔrɔ mɔ jɔyɔrɔtigi ye min ɲɛsin bɛ u ka kasabiko o bɛɛ lajɛlen mɔ. Minisiri ɲɛmaa kɔrɔ in, i k'a dɔn ale a yɛrɛ kun sigilen bɛ a kan k'a tɛ bali a la ni a welela nka nin kunnafoni n'a ye nin kunnafoni mɛn walima n'a yera k'a fɔ nin wale ninnu k'olu bɛ ka kɛ maa minnu bɛ yen n'olu tɛ fɛ a ka na ka tali kɛ i k'a dɔn ɛɛ URD ale ɲɛmaayaso ka laɲini na i k'a dɔn ko min bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la san wolonwula laban ninnu na denmisɛn ninnu y'a jira k'a fɔ mun ye bubu sise a ye wale minnu kɛ u ye maaw hakili jigin o rɔ kunu alamisa balinako min ni a bɔra denmisɛnw kɔni bɔra k'u ŋaniya k'u bɛɛ lajɛlen k'o jira k'a jira maa min bɛ URD a ɲɛmaa jɔyɔrɔ la bi ni i k'a dɔn a bɛ ka waati makɔnɔ nin denmisɛnw bɔlen u kɛlɛselen kɛnɛ kan URD dagayɔrɔ la min ye i k'a dɔn ja o tun bɛ bolo n'o ye pankarti olu ye u bolo min bɛ o kɔnɔ o tɛ dɔwɛrɛ ye ko bubu sise ale min ni ale ye i k'a dɔn nafolo labaaraba o don a ye kalan kɛ faransi jamana kɔnɔ wa a tɛmɛna diɲɛ ale waribonba o fɛ n'o ye banque mondiale u ye i k'a dɔn min ye bubu sise ale ka nali in kɔnɔ denmisɛnw ka nisɔngoya jira nka a bɛɛ n'a ta min bɛ tali kɛ maliwɛbu ale ka bi don bɔli la a ko ko min bɛ tali kɛ mamadu igor jara la ale nana mankan ma bɔ o rɔ amɛdi so ale fana nana tɛgɛrɛ fɔra olu kan k'i k'a dɔn fangaɲinitɔn in n'o ye URD ye ko mun na bubu ta ale yera bi i n'a fɔ o ye ko ye maaw fɛ maa minnu bɛ wulikajɔ kɛ i k'a dɔn o kunnafoni o kun kan ka d'a kan u y'a fɔ ka da min kan vraiment ko lajɛbaw ko bubu sise ale ye maa ye maa min ni ale kɛra sabu ye ka yuruguyuruguko kɛ an ka kalata kɔnɔ san ba fila ani tan ani seegin mun ye denmisɛnw ye u ka kumakan o kun filɛ u ye sɛbɛn kɛ ka ɲɛsin porofesɛri saliku sanɔgɔ ale ma ka hakili jigin hakilinaw la hakilina min ni olu tɛ ɲinɛ a kɔ o ye wale minnu kɛra kalo tile tan tan ni kelen tan ani fila zuye kalo san ba fila ani mugan i k'a dɔn ko tɛgɛ ɲɛsin tɛ maa wɛrɛ mɔ dɛ bubu sise kɔ ko marakala zo ko fila tɛ ko kelen don i k'a dɔn ka tali kɛ o la min bɛ tali kɛ maa caman n'o y'i k'a dɔn M5-RFP ale maaw ye ko o maa tan caman olu bɔnna u ni ko o kun tɛ dɔwɛrɛ ye gouvernement min ni Bubu tun ye a ɲɛmaa ye, i k'a dɔn ko a tun bɛ olu kun kan, ko wa ko maa wɛrɛ tɛ dɛ, ko Bubu Sise ko ale sen bɛ a rɔ. Hakililajigin na, u y'a jira k'a fɔ an filɛ waati min na ko olu hakili tɛ sɔn a mɔ fɛɛrɛ sira kan, n'o ye politiki sira ye, min ye ɲangini sira kan, k'a fɔ olu ka don ko rɔ, ko min n'a bɛ kɛ sabu ye fangaɲinitɔn min n'o ye URD ye k'a ka laɲininw k'olu bin bolo kan. Ko ka d' a kan ko kunun ka mugu ci an na bi k'i na i n'an na kɛ kumaɲɔgɔnyakɛbaa ye k'o ye ko ye min n'o tɛ ɲɛ koyi ko wa ko bubu sise doni min n'o b'a kun k'olu t'a tabaa ye ko a kelen ko don k'o don la a doni bi k'olu tɛ sɔn a ma k'a ka fanga k'a ka o bila abudurahamani jara ale min ye URD denmisɛnw olu ka ɲɛmaa ye faɲitɔn URD ale kɔnɔna o rɔ nin wulikajɔ min ni a kɛra a y'a hakilina a y'o di koyi a ko denmisɛn minnu u filɛ ko maaw don maa min ni maa de kɛmɛ bɛ k'u bila baara o la URD ɲɛmaa dɔw kɔni a yɛrɛ ka fɔrɔ k'olu bɛ fɛ ka farafarali k'o na URD ale kɔnɔna o rɔ bi an filɛ waati min na ko wulikajɔ minnu y'a kɛ ka URD k'a sigi sen kan kabi san ba fila ani saba ko dɔw bɛ fɛ k'a tiɲɛ ko o la k'a bɛ kangarida kɛ u ye maa minnu bɛ ka nin wale kɛ ani maa minnu bɛ k'u bila a la k'u k'a dɔn k'a fɔ waati nataw la u na ɲɛfɔli kɛ jamana kɔnɔdenw olu ye nin hakilina in ale kun kan ko nin ye ko ye ko min ni kolankolon don kabi waati damadama ni a ko k'o bɛ sen nɔ nin denmisɛn min n'an filɛ k'a fɔ min bɛ tali kɛ fasiri kɛbaa ka fɔ maliwɛbu ale kan u y'a jira k'a fɔ denmisɛn don denmisɛn min waati nataw la n'a ye waati tɛmɛnenw na n'a ye wulikajɔ o kɛ jamana tunkun naani o la URD ale tɔgɔ la nka k'a y'o min kɛ i k'a dɔn ko o nafolo k'o bɔbaa kun na kɛ bubu sise ale masurunamaw olu ye maa dɔw tɔgɔ yɛrɛ fɔra koyi n'o ye sumayila sise ale yɛrɛ binakɛ ala ka hinɛ sumayila sise la ni o tɛ maa wɛrɛ ye seku abudul kadiri sise kɔ i k'a dɔn ko nafolo ko ale kun y'o bɔ ka don i ka k'ale ka nafolo bɛ caman bɔ ka ɲɛsin URD o ma u ma da o dɔrɔn ma maa wɛrɛ n'o ye ngwaɲɔ kulubali ye ale ye wasaden kɔrɔ ye kati k'i k'a dɔn ko ale fana ye bɛ bi an filɛ waati min na ɲɛ kɛrɛ kelen bɛ k'a lajɛ e ko ko URD ɲɛmaaya a nege tɛ ale yɛrɛ la wa ka taa se maa ma maa min n'o ye URD ɲɛmaa dankan ye n'o ye rasin camu ye i k'a dɔn nin wulikajɔ fila min o bɛ yen fasiri sɛbɛn n'o ye maliwɛbu ale ka fɔrɔ a ko n'i ye nin fila ta k'a lajɛ ko i k'a dɔn ko fila fan kelen ko o ɲɛmaaya bɛ maa min bolo o ye mɛtiri denba tarawele ye ale min ɲɛsin bɛ kunnafoni ko o nasira ma URD ale kɔnɔ n'o ye ala ka hinɛ sumayila sise ale ka tɔn ye o min n'o filɛ k'a fɔ ni o ɲɛmaaya bɛ denba bolo ko olu kɔni olu tora URD kɔ fɔ ka taa se waati olu ma k'u to waradatɔn na fanga ale kɔnɔna o ko nka mun ye sira kan n'o ye i k'a dɔn kasabiko sira ani sira tɔw olu kan maa minnu bɛ bubu sise ale nɔrɔ walasa a ka se ka ɲɛmaaya sɔrɔ k'u ni olu cɛ ka jan ka sabu kɛ se bɛ olu ye bolo b'u ka olu sɔrɔ o la an bɛ waati min na ko min kɔni ye kɛrɛnkan na ɲɔgɔn sɔgɔsɔgɔ k'o dabɔra waati nataw olu na kɛ sababu ye k'a na sɛmɛntiya jɔni na kɛ URD cɛbɔ ye san ba fila ni mugan ni fila ale kɔnɔna na i k'a dɔn o latigɛbaa n'o dɔnbaa o ye URD ɲɛmaaw ani a tɔnden olu ye voix de bamako lajɛbaw a cɛ ani muso denmisɛnnin ni makɔrɔ N'aw bɛ fɛ k'an sɔrɔ waati bɛɛ kunnafoni ko ale sira kan a bɛ se ka an ka Facebook sira ta n'o ye voix de bamako ye n'a y'o jɛ a bɛ na i ka don YouTube ale kɔnɔ a bɛ voix de bamako fana sɛbɛn yen a bɛ an ye n'a m'o si sɔrɔ www.voixdebamako.com n'a y'o ta waati bɛɛ aw bɛ kunnafoniw sɔrɔ kunnafoni min n'o bɛ taa aw jimi sira fɛ n'a bɛ kɛ sabu ye a ka laɲiniw an'a mago bɛ fɛn min na k'a sɔrɔ o y'a sɔrɔ gɛlɛya tɛ a rɔ an bɛ aw fo aw ka lajɛli la k'a fɔ aw ye ni Ala m'an ka jɔnya jira an na an na ɲɔgɔn sɔrɔ kunnafoni wɛrɛ olu kɛnɛ kan ala ka tile hɛrɛ di an ma ka juma hɛrɛ k'ale caya